Chabwino magaye lero tiyambe ndi nkhani yokhudzana ndi Attorney General uja Frank Mbeta ndi zonena kuti lero akhoza kukadyeka ndithu ku parliament ya Public Account Committee zikuoneka kuti lerotu akakhala akamphapalitsa mafunso kumenekoko pajatu timanena kuti sadyeka amafikabe nthawi inayake yonena kuti adyeke? Ayi, mundiloletu ndifotokoze bwinobwino nkhaniyi kutino ikuyenda bwanji. Takupatsira mponitu nkhani zokhudzana ndi Frank Mbeta yemwe ndi Attorney General, mlangizi wa boma ku mbali zokhudzana ndi malamulo amene amathanso ndi kuti kumakaimira boma ngati kwakachitika nkhani zina zake zomweno enaake akasumira boma. Chabwino, ndetu iyeyu akunena kutitu anakhudzidwa nawo pa nkhani zija za Amaryllis Hotel komanso Pension Fund. Mukuyitsata bwinobwinotu nkhaniyi inuyo. And now tinadzabwera ndi nkhani inayake kunena kuti anamuuza zonena kuti akaonekere ndekuti Monday. last week ku Public Account Committee akaphalitsidwe mafunso ndi achina baba Malondera anakana sanakapezeke the next thing anamuuza zoti no akapezekeko ndekuti lachitatu anachita kulemba chikalata kunena kuti simungandiuze zochita ndipo simunganditane kumenekoko komatu yangophulikatu leroli ndithudi kunena kuti ndi lero lomwe lino limene iyeyo akhale akaonekera ku Public Account Committee so far sanabwere nkudzatsutsa kuti no sitingamuuze zochita kusonyeza zonena kuti mwina akhoza kuonekera koma we are not sure yet pajatu iyeyutu akumangosintha ikafika nthawi ija yonena kuti eh, anthu aka meeting yafika basi anthu ali mmenemo basi iye angosintha sindionekera muti mmenemomo basitu mukuziwa kaletu ndi kuzipopa kwake kuja komwe akumachitako. Koma nkhani ndiyonena kuti malingana ndi a baba Steven Malondera amene ndiye kuti ndi chairman wa Public Account Committee akutsimikizabe kunena kuti inde ndi zoona kuti leroli Frank Mbeta Attorney General akhala akaonekera ndekuti ku account committee imeneyi kuti mwina mwake akafunsidwe mafunso gawo lake adatengapo gawo lotani ku nkhani yokhudzana ndi kugulitsidwa kwa tingoti kugula kwa Amaryllis Hotel ndi ndalama za anthu amene akugwira ntchito m'boma koma akuyenera adzalandire akadzapuma now what will happen there tikuyembekezera zonena kuti kumenekoko kukacheme mwamvetsetsa eti ameneyi ndi zonena kuti no mukamusadze ndi mafunso osamunyengerera iyayi chomwe tikufuna ifeyo ndi zonena kuti chilungamo no chikayende ngati madzi kumenekoko chifukwa zomwe zuchitika apa zuchita kuoneka zonena kuti mkulu ameneyi chilipo chilipo chimene amathawa now muli kale ndi ma clue muli kale ndekuti inuyo ndi information onena kuti munthu uyuyu

madzafika pena pake ponena kuti no mazamveka zina zake cha Amaryllis Hotel chija mu 2023 chimayenera kugulidwa ndi kuti ndi ndalama zokwana akuti kaya inali 30 billion kaya imene ija eh 30 billion malawi kwacha koma chomwe chinachitika ndi chonena kuti mmene ndi kuti noti malo 1 2024 pa 2025 mapeto basi chakagulidwa ndi kuti 120 28 kodi 128 billion malawi kwacha ndalama ija ndi kuti almost times 3 tingoona kuti times 3 kumene times 3 ya ndalama imene ndikuti chi building chimayenera kugulidwa mu 2023 of course tikuziwa nkhani zakugwa kwa kwa kugwa kwa kwacha ndi zina zoterozo zapanga play komano ndalamazo zinangochuluka amwene zinangochuluka kwambiri sizimabalance olo mpang'ono pomwe. 30 billion 2023 2024 timayembekezera kuti mwina mwake ikanakhala mwina kaya ndi cha m'maraundi kaya ndi 50 billion mwinatu kaya mwina kumakafika ndekuti 2025 timayenerabe kumaona mwina kaya olo cha m'ma 60 billion koma mpakana 128 billion a ndalama zija zinachuluka nawo attorney general-tu gawo lake linali lonena kuti amayenera izizizi aziunikire kuti sizikuphwanya malamulo Koma zikuoneka kunena kutitu zinthu zija zinachitikabe mophwanya malamulo nchifukwa chake tikumabwerabe panopa kumakamba zonena kuti iyayi eh, za Amaryllis Hotel zinaonongeka chani chani eh, pension fund ndalama zinaonongedwa chani chani chifukwa chonena kuti pena pake sizinatsate malamulo sizinatsate malamulo now because of that ndi pameneno tikuona zonena kuti okay I think Attorney General akuyenera afunsidwe kunena kuti iweyo ndi amene umayenera uthandizire kunena kuti malamulo atsatidwe kumbali ya bomayo Nde bwanji ino sunagwire ntchito yako? Hmm? Udziwapo chani iweyo? Chinachitika ndi chani kunena kuti zimenezo uzipange clear kunena kuti ayi tiyeni zipitilire zimenezi? Eh? Ntchito ya Attorney General ndi kupanga nde kuti chani? Kupa, kutsatira nkhani zokhudzana ndi malamulo kuja ku boma kunena kuti a boma asapange ziganizo zomweno ndi zofoira. Apange ziganizo zimeneno akakhala pansi ndekuti sidzapanga compromise ayi koma chomwe tikuonatu apa tikuona zonena kuti attorney general anapezeka zonena kuti anangokhala osapangapo zina zilichonse mmalo monena kuti no amayenera alangize boma now akuyenera akafotokoze pamenepopo ayi maso athutu nde ali kumeneko and i think maso a amalawi ochuluka iyi yokha nde ibeba iyi. ee tibwera ndi report as usual mmene timachitira kuzakupasani kuti kumenekoko kodi no zathako bwanji kumeneko ndi chiti ndi chiti chomwe chinapezeka kuti chatuluka mosongola choncho ee ma highlights akumeneko anali otani wayankha zotani koma kumeneko tineneretu apa motsindika achina baba Malondera munthu uyuyu mufinyeni ee musamuope iyayi uyuyu nde mumufinye muonesese zonena kuti aululedi zimene iye akudziwa. Eeh mumuike pa ka kona kena kake ndithu chifukwa mkulu ameneyu zimene anachita Mayi uje week yatha izi zimene anayankhula zija zinazi zopsetsa mtima kwambiri nde nkofunika zoona kuti mumuonetse kunena kuti kumenekoko a chairman ndinuyo a Baba Malondera iyeyo ngofunsidwa mafunso mumuonetsere zimenezozo kunena kuti ngati amadziva mphamvu eti adziwe zonena kuti kulinso mphamvu zinanso zomwe umayenera ndiye kuti iweyo uzigonjere. Palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Mkulu ameneyu mufunseni mafunso, mafunso amene angathandizire kunena kuti mwina mwake zinthu zija zioneke, chilungamo chioneke pamene paja. And nkhani izizi eti, ifeyo our wish eti, ndiyonena kuti tisamangozikamba yayi. Musamangotitayitsa titayitsa nthawi zapezeka zonena mpaka ife kuononga ma bundle ndi zina zoterozo. Kuonera ndiye kuti zima public account committee chani meeting zijazi zima inquiry meetings zijazi ma session anu aja tizionera kenakono ikazafikano ndiye kuti nthawi yonena kutino anthu akafike ku court zipezeke zoti ku court kuja sopano ena akakapondereza pondereza ndi nkhani zija zikangothera m'malere pamenepopo ndiye kuzakhalano kutitola Eh, we hope kunena kuti no izizi kumapeto kwenikweni zidzathandizire nde kuti chani zidzathandizira kuti chilungamo chizayende pamene papa amene anaphwanya malamulo akumane ndi lamulo komanso timafuna ngati chimene chichi chipangidwe reverse ndalama zija za amalawi amene akugwira ntchito mboma amenewa aziphunzitsi asilikali chani zibwezedwe zibwezedwe ku akaunti ya chani ija ya pension fund and i've been observing eti tomangokamba nkhani za pension fund pension fund yagula nde kuti chani amaryllis hotel kodi magaye mukudziwa kuti magaye ake omwe ako pension fund omwewa atenga ndalama zina ndikukazipanga invest ukagulira nde kuti chani kukamanga chihotelo china chake cha ku blantyre uko eh? mwaitsatira nkhani imeneyo amanga chihotelo china chake basi ndi ndalama zochuluka kuchoka nde kuti ku pension fund magaye tukamba za amaryllis hotel kunena kuti no ndalama agulira chihotelo ichi sizinayendepo apa ena omwe gulu lake lomwelo tisanamalize kesi iyi apita akamangano chihotelo china ndi ndalama zomwe zija za pension zija magaye what are you doing magaye mukusewera ndi ndalamatu za anthu watu eh? kodi inuyo ndiye kuti simatha kuona kuti anthu amene amavutika kunena kuti apange ndalama zimenezi ngatitu zikuoneka kunena kuti ndalamazo zikuvuta kusunga zikumu- zikuvutani kuti muzisunge eti tatengani ndalama zomwezo apatseni eni ake mwamvetsetsa kaya mphunzitsiyo iyeyo ndi zonena kuti no amayenera azilandira kaya ndi 350000 mmamudulapo kaya ndi kuti 50000 akuti no ya pension mumpase ndalama zake zonse 350000 akazi akaone kuti akapanga motani yekha kaya akazisamala motani zakhale zake osati mumudyereso ndalama zija what is happening magaye this is not fair ah, kunonso pena pakenso kumachitikanso zobhowa bwana akuti